Oh. Dee, good morning o. Yes, ọ wụ Onyeiwe. A- Anọ m na store enwekwana ihe ọzọ arụ gị ịhụlanụ ịhụlanụ ihe Naijiria nyere ugbu a. Mm, Anọ m na store. Ee, Akụdịnanwa nwa gị nwoke bịara nga o. ịma ọ na ọ wụ number one customer m ihe ọ na-azụ m n'ahịa ee but ịmara ọ nakwa azụ ihe buru ibu chee m akọwaranụ gị ihe mere n'ụnụ na just nwee nnọọ ndidi ịmakwa na Akụdịnanwa bịa nga ihe ọ na-azụ agwụla ihe 50 naira ihe o wetara nga na 500 naira ya mgbe ọbụla ọ bịara ọ na-abịaruchakwa nga like 20 times in a day ya abịakwanụ ya sị m nye ya granọt 50 naira ama m ihe nwa na-eji granọt eme ya asị m nye ya granọt 50 naira m nye ya granọt 50 naira otu a ya ewere 500 naira chịga m n'aka m agụrụ chenji 450 naira ka ịhụla m gụrụ 450 naira m nye ọ gaghị eru 30 minutes Akụdịnanwa abịakwa nga ọzọ sị m nyehụ ya granọt 50 naira m asị Akụdịnanwa nyenụ m ọ kwa ọ kwa m achịrị chenji niile m letara na shọpụ nga chịga gị nyenụ m 50 naira from nga gị were granọt ya sị mba na eji enye gị onyinye na chọọchị na ọ kwa m ma na ọ wụ onye hụrụ chineke n'anya ịghọta ya ewerekwa 500 naira ọzọ kpee hụ m n'aka Akụdịnanwa kpee were hụ ya sị m nye ya chenji ya sị m mee ya 100 100 na 50 nye ya eji enye onyinye na chọọchị ihe anyị Akụdịnanwa na-eme m mgbe ni- izu n'izu afọ na afọ mgbe niile ewerela m ego Akụdịnanwa nyere m gaa n'oge ịzụ ihe n'ime ahịa ndị ime ahịa aghọ m aka n'ukwu na ihe m ji bịa nga na ọ wụ na ọ wụ counterfeit asị m na ndị ahịa asị m na ihe m bu bịa nga na ọ wụ counterfeit na 500 naira niile m bu m butere ha na ọ counterfeit aka ntị ndị a kụrụ m n'ime ahịa ee chineke nna lekwe ewefuga nnọọ ee ewefuga na na aṅụrụ m ọgwụ BP before ọkpa aka n'ahịa ha ma akpọfeele ha m Akụdịnanwa nwa gị nọ eji m eji nga ugbu a na alọkụọla m gate ahịa m enweghị ebe Akụdịnanwa na-aga nga taa counterfeit kwanụ o bujiri ya n'akpa ya o bujiri ya n'akpa ya nga Ọ- so akpọla m ndị na mụ mee ebere ihe niile ndị a kọkwara m n'ahịa kpọọ m onye oshi kpọọ m onye ama ya wụrụ ihe Akụdịnanwa nwatakịrị 11 years old boy ọ ga-ekwu ebe o si na-eweta counterfeit ịhụ nna anyị ukwu hapụga ihe ị kọga Akụdịnanwa nwa gị mba esi m n'ahịa gara ya ije anọdụ m na asị m mmemme ka m bịa gwa gị agarala m ije already sị ya na mkpọ na ọ wụ ije m gakwara nụ ya ka m mere m jigide ya nga ugbu a na Akụdịnanwa nwa gị ya na nwa enyebeghị m counterfeit onye lụrụ m ke ke 5 million A- but ihe m ihe m si m ajụọ gị bụ Akụdịnanwa ya na-akpọ nwa ọ wụ ezigbo aha ya ka ọ ihe e nyere ya enye ka ọ- ọ wụ aha ọrụ ya lee m agwa gị eziokwu kesi m anaghị aga na polisi nye m kpọga ya na polisi polisi release o nwere ike sef rekwe counter nye ndị polisi ndị polisi akpụkpọ ama a ma egbu ya nga taa bịa ka ihe ị ga-abịa iburu wụ ozu ya mụ na- mụnụ- mụnụ mụnụ na-emechala ụnụ ahụ nwa business ntakịrị ke m na-eji elezi onwe m a- a- azụ ụmụ ụnụ ewere counter counter na-eje e- n'ebe ana m enwe ihe e ji amata ihe wụ fake ana m arụ na bank ee na m chere gị na ị na-abịa ọsọ ga-abịa ọsọ ga-abịa ị bịa nga gị iburu ozu Akụdịnanwa unu ga-eburu counter ji lie ya Do you desire financial freedom?